Mar is eol do Aoife bhocht thuas anseo, scríobh mé arrachtach de pháipéar agus sheol mé chuici é cúpla lá ó shin agus tá súil agam go maithfidh sí dom é. Níl sé i gceist agam an t-arrachtach seo a thabhairt daoibh inniu, tógfadh sé cúpla uair a chloig, b'fhéidir, agus thug mé faoi deara freisin go raibh an áit

Céard a deir mo dhuine? Deir mo dhuine go bhfuil lies, damn lies and statistics. Anois, caithfidh muid breathnú ar na figiúirí seo agus níl 'fhios agam anois an ndéanfaidh mé scagadh maith. ar na figiúirí ach ar a laghad tá mé ag ceapadh go mbeidh mé ag tabhairt cúpla freagra ar na ceisteannaí a chuir Aralt leathuair an chloig ó shin nó mar sin. Raight, an dea-nuaíocht, más ann do dhea-nuaíocht. Tá céad tríocha trí míle duine i Meiriceá Thuaidh a bhfuil teagmháil éigin déanta acu leis an teanga. Ní hionann sin agus líofacht, ar ndóigh, tá's agaibh sin. Ní hionann sin agus líofacht. An chuid is mó den dream sin, is Éireannaigh iad a tháinig go Meiriceá Thuaidh as Éirinn féin. Céad is fiche dó míle atá iontu, nó mar sin. Ar ndóigh, duine ar bith atá tagtha anseo as Éirinn is mó is dóichí go bhfuil Gaeilge aige ón scoil agus mar is eol daoibhse uilig éinne a bhfuil Gaeilge aige ón scoil tá i bhfad níos mó Gaeilge aige ná mar a cheapann sé. Faraoir níl na hÉireannaigh sin á húsáid agus níl na hÉireannaigh sin ag glacadh páirte. chomh mór sin, pé scéal é, in ócáidí mar seo, nó in ócáidí ar bith. Agus tuigimid dóibh. Tá siad tagtha anseo chun jabannaí a fháil, tá siad tagtha anseo chun airgead a thuilleamh, clann a thógáil, cén fáth a mbeadh suim acu sa Ghaeilge? Anois, an daonáireamh sin a luaigh Aralt, Deir Daonáireamh na Stáit Aontaithe go bhfuil 22,000 ins na Stáit Aontaithe a labhraíonn Gaeilge go laethúil. There are lies, there are damned lies and there are statistics. Tá s'againn, nach ann don dream sin. Tá s'againn. Tá s'againn nach, now, tá mé ag smaoineamh ar ais go dtí an chéad, daonáireamh deireanach i dTuaisceart na hÉireann, nuair a d'iarr páirtí áirithe agus dreamannaí áirithe ar phobal náisiúnach Thuaisceart Éireann a thabhairt le fios go raibh Gaeilge acu sa mbaile chun na figiúirí a ardú. Anois. Níl a fhios agam cé mhéad daoine a scríobh sa Daonáireamh go raibh Gaeilge acu, nach raibh Gaeilge acu, ach déarfainn go bhfuil meascán sa dream seo de chainteoirí ón Ghaeltacht, ceart go leor, is ann dóibh, agus daoine as Éirinn, b'fhéidir, a bhfuil Gaeilge mhaith acu ach atá, nó atá báúil don teanga agus atá ag iarraidh tabhairt le fios go bhfuil a leithéid ann agus. Gaeilge agus ansin bhur leithéid atá ag iarraidh tabhairt le fios freisin go bhfuil a leithéid ann agus Gaeilge. An bhfuil siad ag labhairt Gaeilge go laethúil? B'fhéidir. B'fhéidir go bhfuil roinnt den dream seo ag labhairt le gaolta sa mbaile in Éirinn ar an teileafón ó am go chéile. B'fhéidir go bhfuil cairde acu a labhraíonn siad Gaeilge leo ó am go chéile. b'fhéidir go bhfuil comharsa acu, mar shampla, a thagann as an gceantar céanna, ach tá a fhios agam nach ann don 22,000 sin mar phobal ceart. Rinne gach éinne sa seomra seo iarracht teagmháil a dhéanamh le cainteoirí dúchais i mBoston agus i Nua Eabhrac agus i Chicago, San Francisco, LA, Toronto.

cainteoirí dúchais a tóigeadh taobh amuigh den Ghaeltacht a bhfuil cónaí orthu i Meiriceá Thuaidh. Deichniúr, b'fhéidir? Ceapaim nach bhfuil níos mó ná deichniúr. Cainteoirí dara teanga líofa ag úsáid na Gaeilge.

Droch nuacht anois. Anois, cad mar gheall ar daoine as Meiriceá Thuaidh a bhfuil Gaeilge líofa nó sách líofa acu? Arís, caithfidh muid a bheith réalaíoch faoi seo. De réir mo thaighde féin, déarfainn nach bhfuil níos mó ná 100 cainteoir as. Meiriceá Thuaidh a bhfuil líofacht bainte amach acu agus atá gníomhach, gabh mo leithscéal, gníomhach i saol na Gaeilge. Cainteoirí as Éirinn a bhfuil líofacht bainte amach acu, déarfainn go bhfuil 500, de réir mo thaighde arís. An bhfuil siad ag labhairt na Gaeilge gach lá?

Cén fáth an bhfoghlaimíonn daoine Gaeilge? De réir taighde atá déanta ag an Fulbright Commission, suirbhé a rinne siad ar mhic léinn Gaeilge i Meiriceá Thuaidh, deir 53 faoin gcéad de na mic léinn Gaeilge go bhfuil siad ag foghlaim na Gaeilge mar gheall ar cheangal clainne nó oidhreacht. An dara dream is suntasaí, 55%, ag rá go bhfuil siad ag foghlaim na Gaeilge mar gheall ar spéis a bheith acu ins an cheol Gaelach agus sa chultúr Gaelach, Comhaltas Ceoltóirí, mar shampla. An bhfuil muid ag breith

Oh dear. Seo é an uimhir a ceileadh beagán ins an tuairisc sin a chuir an Fulbright Commission amach sa bhliain dhá mhíle is a dó.

ar mhic léinn Gaeilge. Right, coláiste ag ofráil Gaeilge ins na Stáit Aontaithe. Ar a laghad tá ardú ansin. Bhí ceithre cinn déag i dhá mhíle is a sé, tá sé cinn déag i dhá mhíle is a deich de réir Fulbright. Agus deir Arald go bhfuil seacht gcinn eile in Ceanada. A bhfeiceann muid ná go bhfuil, is cosúil, níos mó ranganna á n-ofráil ins na hollscoileanna, ag freastal ar níos lú mac léinn ná Don't despair. Don't despair. Tá muid anseo chun na fadhbanna seo a phlé agus caithfidh muid a bheith réalaíoch. Caithfidh muid a bheith réalaíoch. Deireadh le fantasaíocht.

Céard é pobal Iosrael? Cúig mhilliún b'fhéidir? Cúig mhilliún? Ahem. Anois, don't get me wrong, de réir figiúirí a chuir an dream Hillel amach, sin iad an dream a chuireann cultúr Giúdach chun cinn ar na campas, tá cúig chéad, nó mar sin, brainse de Hillel ins na Stáit Aontaithe. An bhfeiceann sibh dhá fhigiúr anseo atá mar an gcéanna? Right! Tá 500 cumann Hillel i Meiriceá Thuaidh agus tá 500 campas ina bhfuil Eabhrais á fhoghlaim. Outreach. Ní gá rang Gaeilge a chur ar fáil in some campus curriculum. Is gá dul amach ansin, cumainn, agus níl mé ag caint faoi Irish Societies, mar tá 's againn cad a tharlaíonn.

Caithfimid cumainn Ghaelacha a bhunú agus béim ollbhéim a chur ar an Ghaeilge agus an chultúr Gaelach. Tabharfaidh Eolaire karaoke.
Is fiú é! Is féidir karaoke a dhéanamh as Gaeilge agus mar de, an-smaointe, an-smaointe. Má bhreathnaíonn sí, muid ar na sórt imeachtaí a bhíonns ar siúl ag Hillel, sin go díreach a bhíonns ar siúl acu. mailing lists, karaoke nights, turais amach le chéile, barbecue nights agus a leithéid. Leithscéal ar bith an pobal seo a tharraingt le chéile agus éiríonn leo. Éiríonn leo ar shlí nach bhfuil ag éirí linne.

An bhfuil muid ag athbheochan na Gaeilge i Meiriceá Thuaidh? An é sin atá i gceist agat? Ahem. Mar níl. Tá muid ag athbheochan na Gaeilge mar dhara teanga i Meiriceá Thuaidh.

Ar dtús, labhraítear an teanga, an Ghaeilge sa chás seo, go mór faoi anáil an Bhéarla. Uimhir a dó, is teanga simplithe atá ar siúl ag an dream sin, mar ar ndóigh is ag teacht ó chúlra Béarlach atá siad. Tá siad ag úsáid stór fhocal atá an-chúng, tá siad ag úsáid modhanna gramadaí atá an-chúng agus atá go han-mhinic bunaithe ar an mBéarla. Agus i ndeireadh thiar thall, agus tá mé ag ús-, tá mé chun focal an-inflammatory a úsáid anois.

Agreed upon second language at home Agus sin atá ar siúl againne. 95 fán gcéad des na daoine sa seomra seo, tá siad ag imeacht abhaile inniu go tithe Béarlacha. Ahm, tá sibh sásta an Ghaeilge a úsáid mar cineál agreed upon mode of communication anseo? ins a' halla seo, ach taobh amuigh sa mbaile, teanga eile atá ar siúl againn anois. Caithfidh muid a bheith crua anseo, caithfidh muid a bheith réalaíoch, sin atá ar siúl, em, agus ní drochrud é sin, má tá muid, caithfidh muid a bheith soiléir, níl, bhuel, arís, tá taighde déanta agam, tá mé ag ceapadh nach bhfuil níos mó ná cúig theaghlach déag, i Meiriceá Thuaidh atá ag labhairt Gaeilge sa mbaile, sé sin a bhfuil páistí á dtógáil iontu le Gaeilge. Cúig theaghlach déag. San áit iomlán. Ní pobal é sin agus ní pobal inmharthana Tá na teaghlaigh seo in Montana, New Jersey, New York, San Francisco. Ní féidir leis na teaghlaigh seo teacht le chéile so caithfidh muid a bheith réalaíoch, ní féidir linn an Ghaeilge a chur chun cinn mar chéad teanga i Meiriceá Thuaidh. Ach munar féidir, cén fáth an bhfuil muid ag cur na teanga chun cinn in aon chor agus céard a dhéanfaidh muid? Tá jab againn. Ach is jab cúntach é. Is cúntóirí muide don teanga ar ais in Éirinn. Is féidir linn margadh a chruthú don teanga agus is féidir linne a bheith inár dtomhaltóirí muid féin, consumers teanga. Agus is consumers muid, is tomhaltóirí muid agus ní haon drochrud é sin. Tá mé ag ceapadh, dhá nóiméad is ar ais. I ndeireadh thiar thall, tá mé ag ceapadh go bhfuil sé soiléir céard atá le déanamh againn, ceist a chur orainn féin, an cás linn an Ghaeilge mar chéad teanga nó mar dhara teanga, agus más é an dara rud é, Cé mar is féidir linn an teanga sin a chur chun cinn go héifeachtach agus cén áit? Anois, 'siad na hollscoileanna an áit is nádúraí, déarfainn, ó mo thaithí féin an Ghaeilge a chur chun cinn agus tá muid ag tosú sna háiteanna míchearta. Tá muide ag breathnú ar an teanga ag úsáid dearcadh top-down, build the ball field and they will come. Ní thiocfaidh siad. Build the public and they will go! Sin an dearcadh ba cheart a bheith ann, caithfimid cumainn Ghaelacha a bhunú, ní cumainn Éireannacha, cumainn Ghaelacha a bhunú chun brú a chur ar na hollscoileanna ranganna Gaeilge a ofráil agus beidh linn, ach idir an dá linn, fágfaidh mé sin.